maka kubweretsa poyera ntchito zosiyanasiyana zimene Senior Chief Chikumbu wa m'boma la Mulanje akugwira makamaka tu zopititsa patsogolo maphunziro a atsikana m'boma limeneli la Mulanje kutengeranso maka midzi ya kudera kwawo kwa Senior Chief Chikumbu. Ndiye pakadali pano tili kuno ku nyumba kwawo kumene ndithu tikhale tikucheza nawo kumene akhale akutifotokozera zambiri za ntchito zimenezi. Dzina langa ndi Chikondi Kuphata. tikulandireni zikomo kwambiri ndathokoza chikondi kaya muli bwanji moyo uli bwanji a moyo wanga wabwino kwambiri ndili bwino kwa basi sindidziwa muli bwa yayi moyo
Eh, chabwino poyambirira timafuna mutatipatsa chithunzithunzi cha ntchito zimene mukugwira kuno ku dera lanu la chikumbu ntchito zimene ndikugwira ndi ntchito zambiri mwana ali ntchito zambiri ntchito yoyamba yoweruza milandu ntchito ina yokhazikitsa bata ndi mtendere mudera lino la chikumbu komanso ndi mulanje faso ndine district peace ujeni wapampando othandiza kusungitsa bata ndi mtendere muno mulanje komanso ntchito zina zothesa timaukwati tachichepere ta ana ang'onoang'ono kuthandiziranso atsikana kubwerera ku sukulu ndi ntchito zambiri zimenezo ndikugwira mwa zina ntchito zimene ndikugwira komanso koposesesa kuyang'ana chilengedwe chathu muno Mulanje kwambiri dera lathu lino yeah.
chabwino mwakambapo ntchito zosiyanasiyana zimene mukugwira koma lero lino tifuna maka tikhazikike pa nkhani ya maphunziro a atsikana mwakamba ntchito yopititsa patsogolo maphunziro a atsikana komanso yothetsa maukwati a ana achichepere tifotokozereni makamaka uh, ndondomeko zimene munayika pa ntchito zimenezi zopititsa patsogolo maphunziro a atsikana.
Ndithokoze choyambirira State President Professor Arthur Peter Mutharika ndondomeko imene ayikhazikisa ya yochotsa malipiro a ku secondary school malipiro a ku primary anachotsedwa kale koma pa malipiro a ku secondary school ndithokoze kwambiri ntchito yanga ine kwambiri ndikuonetsetsa kuti mwana wamtsikana apite ku sukulu mwana wamtsikana aphunzire mpaka nakumalizisa kwa sukulu simatha imafika ngakhale pano ndili ndithanso kupita ku sukulu sukulu simatha ndiye kwambiri chimene ndimafunisisa mwana wamtsikana akhale pa sukulu ndithu ndi chimene ndimalimbikitsa kwambiri kuti ana achichepere akhale pa sukulu atsikana Uh, mwina ndi chifukwa chani mumayika chidwi kwambiri pa nkhani imeneyi ya maphunziro a atsikana
mawu amati ukaphunzitsa mwana wamtsikana waphunzitsatu dziko lonse ndipo wathandiza dziko lonse chifukwa mwana wamtsikana kwambiri akaphunzira al- amakhala ndithu kuthekera kuyang'anira dera kuyang'anira pakhomo taona zitsanzo zambirimbiri tikuwaona azimayi amene ali pa maudindo zimenezi zinatengeranso kuti anali atsikana kale anapita ku sukulu sangakakhale pa udindo osapita ku sukulu maudindo ake tikunena ndithu ama ap- amaofesi apamwamba osakhala zoti basi mangokhala maudindo koma maudindo apa a ntchito zapamwamba tikuwaona ana azimayi ambiri ali pa ntchito zapamwamba komanso ambiri akuchita mabizinesi kuchita bizinesi zijatu zimaliranso kuphunzira ndiye azimayi ambiri ali pa zintchito zoterozo ndiye nchifukwa chake tikufunisisa ife mwana wa mtsikana aphunzire asangokhala kumabereka ana m'midzimu ayi
chabwino uh, mwakamba kunena kuti pa nkhani imeneyi mwayikapo ndithu zinthu zosiyanasiyana zimene mukuchita poonetsetsa kuti mwana wamkazi akupita ku sukulu dera linoli mwina poyambirira lili ndi midzi yochuluka bwanji komanso ndithu mukugwira ntchito zimenezizi mogwirizana uh, ndi nthambi zake ziti ndi ziti magulu ake ati mdera lanu lino Ah, dera lino ndili ndi mafumu ochulukirapo ndili ndi magrupu 32 komanso mafu- mavileji alipo 163 amene ndikuyang'anira koma onsewo sikuti ndikugwira ndekha ntchito zimenezi zothesa maukwati a ana ndinasankha komiti ya azimayi okwanira 25 palinso komiti ya azibambo okwanira 30 komanso magulupu tinalimbikisa kuwapasa kuphunzisidwa mothandizidwa ndi a GENET mothandizidwa ndi a plan international anatithandizira kwambiri ndi a YONECO anatithandizira kuti anthu amenewa akutithandizira kwambiri kuthesa ku- kupanga- anapanga macluster amagulupu amene analimbikitsa kuti tizi- azithesa mabanja a chichepere ana mmadera mawo azionesesa kuti a- apapatu banja ili si banja tiana tating'ono ting'ono tili pa banja athese kuti anaja abwerere ku sukulu ndi chimene tinakhazikitsa munomo yeah.
chabwino tipatseni chithunzithunzi ku nkhani ya maukwati a ana achichepere imene munafotokozanso kuti ndi ntchito imodzi imene mukugwira kudera kwanu kuno tipatseni chithunzithunzi cha nkhani imeneyi ya maukwati a ana achichepere mboma lino la mulanje angakhalenso kudera kwanu boma lino la mulanje ndi ambiri kuno kwathu ndisaname ndi ambiri pokafika kuti nditere nditaona kuti aa apapa sizikuchita bwino kukumana ndi tiana tambiri tasikana tili ndi tiana kumbuyo ambiri kuwafunsa uli pa banja ayi sindili pa banja anangondiberekera mwanayo anandisiya ndi zinthu zokha ngati zimene zija zimandimvesa chisoni kwambiri ndipo zimandisowesa mtima mwanga mtendere ndi chifukwa chake ndidaonesesa kuti a koma apapa ndilowerere atsikana ayenera kukhala ali pa sukulu atsikana asakhale chonchi chifukwa chake tinakhazikika ndi anzathu mabungwe osiyanasiyana kukhala pansi kuthandizana a social welfare analipo aku educationso analipo ngalenso aku polisi analipo tinapanga mabailozi mabailozi otithandizira kuti kunoko tithetse mchitidwe wa ana kukwatiwa ali ang'ono kusiya sukulu kutenga zimimba komanso kusi- kukwatiwa tili tiana tating'onoting'ono tinathesa zimenezo tinayika mabailozi oti mabailozi amene akuthandiza kuti zinthu zitheke
chabwino uh, mwina tikamakamba za ma, maukwati ana achichepere amene wawa pofika na lero lino uh, mwina tinga mungatipatse chithunzithunzi choti mwathetsa maukwati ochuluka motani maukwatiwo ndiye ndathetsa ndisaname chifukwa ndinayamba zimenezi nditangokhazikitsidwa kumene pa ufumu 2011 nditazabwera kuno kuchokera kumene ndimakhala ku blantyre ndimaphunzitsa kubwera ndinaona kuti zinthu sizili bwino kuona tiana tambiri tili ndi ana kumbuyo ndiye zinandikhudza kwambiri kuona kuti anawo sukulu sakupita koma ali mmakomo ndiye zimene zinandithandizi zinandipangisa kuti aa apapa ana apite ku sukulu dera langa lino ine ndaphunzira anawo alekerenji kuphunzira atsikana alekerenji kupita ku sukulu ndinaona kuti kuli bwinonso atsikana apite ku sukulu ndi chifukwa chake nditayamba nthawi imeneyo nditayamba nthawi imeneyo kufika 2022 I mean 2022 ndinali nditathetsa mabanja ndithu akwanira 2008 ndiye mwa mabanja amenewo atsikana ambiri anapita ku sukulu ndimayamikira kwambiri kuti nthawi imeneyo ma 20 i think ma 2019 a Camfed anatithandiza anayambira analowerera ndikutithandizira kuti ana ena amene timathesera mabanja awo timabwezeretsa ku sukulu nthawi imeneyo akulipira ndithu sukulu ya ku secondary school nde anatithandizira a Camfed anatithandizira ana ena kutithandiza kuwabwezeretsa ku sukulu komanso mwa ine ndekha mogwirizana ndi a mafumu anga komanso kuti mogwirizana ndi adc athu titole ana ena azipita ku sukulu amene asakupita ku sukulu tiye tialipirire tinasonkhetsa ndithu ndalama ndi kumalipirira kupita ku sukulu ndipo anapita ku sukulu kuwagulira yunifomu akakhala primary ambiri timagulira mayunifomu kuwagulira makope zonse zofunikira kusukulu ana amapita kusukulu ndiye tinaona kuti zimenezo zatithandizira kwambiri ana ambiri abwereradi kusukulu koma ena anali okanika amene anali okanikawo timawapatsa ndithu kachibalo kena kake pang'ono kuti a apapa kuti adziwe kuti izizi nzofunikira chifukwa tikaona kuti mwa mabailozi athu tinayika kuti mwana wamtsikana akangolepheretsana sukulu ndi mnyamata ndiye kuti pa- makolo atsikana apereka mbuzi mnyamata apereka mbuzi komanso amfumu adera limenelo apereke mbuzi chifukwa cha ndi ndimatchula mbuzi chifukwa mabailozi tinawuza mfumu ina titalemba mabailozi amene titapanga mabailozi Ndinayenda chikumbu yense kuwerenga ma- maklasta maomo kuwawerengera mabailozi amene aja kuti aliyense amvetse kuti kunjako kuli mabailozi komanso koposesesa ndithokoze mzati inandithandizira kupereka uthenga umenewo wothetsa makwati achichepere mmene mwateremu mna ndibwereranso ndinasiya nena kuti ngati mwana achimwisidwa choncho ndi nzake mabailozi akutere apereke mbuzi nde amene amalephera panali ena olephera amati "Ah, ifeyo sitikwanisa amenewo timawapatsa kachi- kapanishimenti kena kuti apite ku sukulu kumene amaphunzira mwana wawoyo makolowo akathandizire kugwira ntchito ina iliyonse chifukwa timawapatsa ntchito yoti akagwire kaya kukakhala kukumba zi- maenje otaya zinyalala makolo akakumbe ana azinzawo azifunsa kuti kodi makolo ake a uyu chifukwa chani akutero aziti iyayi anapasana mimba ndi nkhani zimenezozo tinaziika kuti aliyense adziwe aone poyera kuthetsa kwake tipange choncho ndiye zimenezo zinathandizanso komanso timapatsa kunoko ama- amalawirira mmamatiroza ndi mmamaliyo salawire anyamata kudzagwiri kwatigwirira ntchito ku ofesi ku ofesi kwanga olo makolo amene ama- anawo azikagwira mwina miyezi 4 akugwira tsiku ndi tsiku nde zinathandiza kapena kudzatisesera kuno mpaka nakuseuko akusesa tsiku lililonse nde zimenezozo zina ana zimawasowetsa mtendere iyi koma ndikagwire ntchito imene uko chifukwa chakuti ndapereka mimba iyi ndazisiya Ah, basi zoterozo mwa pang'ono pang'ono zinayamba kuchepera eh moti nawo mafumunso analekera kumapereka mbuzi ndithu eh, alekeranji nanga amadziwa ngati sapereka 2 mbuzi tiwapa sasa tiwachita suspend akhala miyezi mwina eh 4 or 6 atakhala pansi kaye Ifu- asali mfumu tidapeza wina kuti aziyang'anirako nde zimene zozo kwa iwo zinali zochitisa manyazi kuti "Ii, ndikasiye chifukwa choti ichi ichi." nde amalimbikira kuti kuonetsetsa kuti zisachitike mdera lawo nchifukwa chake timapeza kuti tathetsa makwati ambiri nkhani zake zinali zimenezozo eh.
chabwino uh, mwakambapo kunena kuti kuyambira 2011 kufika na pano ntchito imeneyi ikuchitika mwina kuf- kuyambira 2011 iyo kufika pano alipo amene atsikana amene mukuwaona kuti atabwerera ku sukulu awawa mwina pofika pano agwira ntchito zosiyanasiyana kapenanso mwina ali pena pake kwambiri ndipo ndiyamikire ndithokoze kwambiri ena amene anandimvera ndikuyamikira wina ndinakumana sikale dzulodzulo lomweli akuphunzitsatu ku secondary school ndinati paja ndiwe ndani ali mwayiwala uja mnandithandiza kubwerera ku sukulu Ndi- ndinachiona chinthu china chake cha mtengo wapatali kuti oh pali wina nyam- ndinakumana naye ali ku immigration wina ndakumana ndi manesi aka aphunzitsi ndiye ndiosanena ndi ambiri atsikana amene akuchitanso bwino chifukwa cha- amayamikira kuti iyi kupandatu inu kundibwezeretsa ku sukulu a- a- afumu kuthetsa ukwati wanga bwezi ndili iyi kaya ndili kuti kaya ndiye ndimayamikira chifukwa cha chimenecho chifukwa ena ndithu zinachita bwino
pofika lero uh, kupatula kuti munakhazikitsa ma by-laws onsewa zonse zimene mwafotokoza zimene ndithu munakhazikitsa zoonetsetsa kuti maukwati amenewa asamachitike pofika lero kudera kwanu kuno tinganene kuti maukwati a ana achichepere akuchitikabe kapena zinatha sizinathe zikadachitika and wiki yatha yomweyi ndinayitanitsanso mafumu mafumu chifukwa apapa ndinachita ngozi 2024 ndiye kupuma kumene ndakhala ngati nda- ndili mchipatala ndakhala mchipatala miyezi ingapo pafupifupi chaka ndatuluka kukhala osagwira ntchito bwinobwino anthu amaona ngati basi anda- ta- ta- talekerera ndiye ngakhale mafumu ena analekerera ndina anati ati aa naona kuti mwambiri maukwati achi- ana aberekedwa achulukanso kwambiri ndiye ndinayitanisanso mafumu aa aa zinthu sizili bwino tiyeni tiyime sabata yathayi ndayitanisa ndithu mafumu onse magulupu onse ndawauza maklasta ayambe kugwira ntchito kuteroko wiki yamawayi ndikhala ndikugwira ntchito imene yoyendera maklasta onse ndione kuti chifukwa ndawauza kuti mundipase malipoti mmene zilili komanso gulu la azimayi aja 25 ndinayitanisa ndati ntchito yanu simukuyigwira mmidzimu pafupi pompapa pali mwana wapasidwa mi mwana mzake ni mwana wa zaka 13 anali standard 8 wapasidwa mwana mzake mtsikanayo pano akulira kuti apite kuti kusukulu koma makolo ake mayi ake akukana kumulandira mwana kuti iyeyo apite kusukulu ndiye ndauza komiti imeja kuti akayankhulane nawo ndi mayi ake kuti mtsikanayo akatsekera pano azinzake akamatsegulira abwerere kusukulu akayambirenso standard 7 izo zikuchitika ndipo zitheka tikufuna kuti kwina kulikonse asikana tiyende aja- ayende chifukwa ine sindikwanisa kuyenda monsemo koma asikana a- a- makomiti amene achida amene amayang'ana kuyenda chifukwa sitinangoyika dera limodzi tinazungulira konse chikumbu yense kwa mafumu konse nchifukwa chake tinatenga mafumu anthu uko uko uko uko komanso maklasta aja akugwiranso ntchito yawo panopa ena anazapereka ripoti lero lomwe kuti a ziyamba kuyenda ukuku zinthu zili bwino ndiye tikufunitsitsa kuti ana abwerere ku sukulu ikakhala ma secondary school awa aboma api- abwerera uleretu sikuti akalipira ndi okhawo kapena anali private ena akudandaula panopa kuti a iyayi mmene zilili akuti to a sukulu ndiyerekeze za sukulu za masana izi za chene open kumeneko ndi kumene akhala ngati akulipira ndiye kumenekonso tikufuna tione kuti tiyathandiza bwanji kuti anawa abwerere ku sukulu tiyapezere chithandizo choti apitirire ku sukulu yeah.
mukuona kuti ah, mchifukwa chani maukwati a ana achichepere akuchitikabe kuno ku mulanje makanso kudera kwanu Munakhazikitsa malamulo osiyanasiyana koma zikuchitikabe. Ndi chifukwa chiyani? Kuonerana.
Zambiri kumakhala kuonerana. Ah, mzanga uyoyo ah, ali ndi mwana inenso ah, inenso ndikwatiwa komanso kwina kuonera izizi za ma- mafilimu mmizimu mu tima video show kapena akamaona zimene zija zikon- zimene akuonera mmenemozo amatengeka nazo nkumatere chifukwa chake tinaletsa kwambiri tima video show kuti aziz- azionesedwa masiku a sukulu cha- zimene zijazo tinatapempha apolisi atithandizire chifukwa zimene zija zikusokonezanso kwambiri Ana a sukulu ambiri akusokonekera, sizikuyenda bwino chifukwa cha zimenezo. Akaonera zimene zija amati tikaziyese pa ground, ndiye kuziyesa kwake zalakwika. Sikale ma- milungu iwiri yapitayo tathesanso banja lina mwana mtsikana wa zaka 14 mamuna wa zaka 15 akuti afuna kukwatirana nde ah, tinaona kuti sizili bwino sizikuyenda apapa ti- makolo ndi amene anadzadandaula atsikanayo atabwera tinayitanitsa kubwera makolo anyamata kubwera kuona kuti mm, tinayankhulana nawo ndiye kunoko tikafuna kuthesa timalembesa ine wakuti wakuti ndinali pa ubwenzi ndi uyu ndaba- kuyambira lero ukwati wathu watha pano pakhomo pa senior chief kuyambira lero wakuti sibwenzi langaso si mkazi wangaso timathisira pompa simuzationaso tili limodzi zikathapa timatuma tsono anthu aja achinsinsi aja azimayi aja azibambo talowererani Muya- mutiyang'anire muone kuti zili bwanji mmaderamo akupitiriza akati ah akupitiriza ndiye timati ifeyo tinapangatu ubale ndi apolisi ngati zikupitirira apolisi akutengani akakusekerani eh. ena amatengana kuthawitsana kupita kudera kwina kuno sizimachitika zimachitika kwambirinso makolo nkuzanena kuzadandaula iyi ana ajatu kulibe kunyumbako anachoka kumene anapita sitikudziwa ena anatiuza kuti anapita ku chikwawa zosakhala bwino tinawauza makolo ah, ah, ti- itanisani ananu inu simufuna simusilira ana anzanu amene ali pasukulu agwira ntchito zabwino akuchita zinthu zopambana simusilira zimenezo ndiye ena iyi timasilira koma ana wakusamva ndati yayi thandizani mwanayo ndi wanu mukapanda kuona kuti ndiichi ndekana nganditani amthandize ndi ndani ndi inutu ine kwa ine ndikungokuthandizirani kuti ana anuwa aphunzire asatayike ndithudi ndi programu yapadera imene tikucheza ndi senior chief chikumbu pamene ndithu akutifotokozera maka za zokhuza maukwati a ana achichepere kulimbikitsanso maphunziro a atsikana pamene tikupitirira uh, mwakamba kunena kuti pakatipa zikukhala ngati zinagundikanso mwazindikira kuti zagundikanso mwayitanitsa mafumu anu mwayitanitsa am- a- magulu a amayi ndi magulu osiyanasiyana amene ndithu mumagwira nawo ntchito powonetsetsa kuti maukwati a ana achichepere kuno kudera kwanu sakuchitika. Pamene mukukhala ngati mukuyambanso, mugwiritsa ntchito malamulo omwe aja kapena ndi ndondomeko zake ziti zimene mwakonza kuti kuyambira pano kupita mtsogolo zikhalenso zikugwira ntchito?
Kwambiri tinafuna kugwiritsa ntchito malamulo omwewo, koma pali vuto kuti malamulo amene ena tinalemba tinakonza. anzathu aboma anatenga mwa mafumu onse kuti akakonzedwe akhale onse chimodzimodzi dziko lonse la malawi kuti munthu wachoka kuno kupita ka ku chitipa akaona kuti malamulo ake ndi ati okhaokhawo ndiye pano sizinabwere ndiye tinaonanso kuti mm tikonzenso malamulo akhalepo ena tione ndiye tikalemba malamulo sikuti timangopanga kumayamba kuwagwiritsa ntchito aa timapita nawo kwa dc akationere komanso magistrate kuti akaone kuti kodi sitikusemphanitsa ndi malamulo aboma tinaonanso penapake kuti malamulo aboma penapake amafewerako kwambiri kusiyana ndi amene timayika ife chifukwa ndithu sitima sizimatithandiza malamulo aboma akuti poyamba amati mwana wa ama- akati mwana ndi mpakana zaka 18 pomwe ife timati chani 21 chifukwa chani timati 21 timati mwana akhale atakhwima munzeru muchina chilichonse akhale atakhwima eh nde zimene zimene zimene timafuna kuti zitithandizire kuti mwana uja ku secondary wa ku primary wapanga secondary wapanga mwayi ngati wasankhidwa ku college akapangenso za ku college kapena kaya ku university akakhalenso ndi masiku ndipo pokwana nthawi imeneyo akhala ali bwinobwino wakhwima nzeru ndi zonse zili bwino ndithu atha kukwatiwa munakambapo za ophunzira uh, ku sukulu za sekondari zimene amapita madzulo kumene ndithu mukambanso kuti mukumayesetsabe kupeza apo ndi apo ndi kumawathandizira. Tinene kuti thandizo limeneli inu ngati gogo chalo mukhala mukulipereka mpakana kalekale kapena pali zina zimene mwina mukufuna kuchita kapena mukanakonda kuti zitachitika kuti mwina zithandizenso mbali imeneyi kuti enawo atsikana azikhalabe ndithu kuti akupitirira ndi maphunziro awo? Kwambiri tinafunitsitsa
kuti titate koma timafuna kupempha akufuna kwabwino alowerere atithandizire ndimayamikiranso a mp athu kuno Ona Kondwani Nankhumwa anatithandiziraponso aye ena mwa iwo amene ali opita madzulo atasimidwa titakagogolera kuwapempha anatithandizira kumalipilela komanso tikupempha kwa ena akufuna kwabwino atithandizire ndithu kuti ana athu aphunzire ana athu akulephera kufikirako chifukwa kumene kuja sukulu ya masana iyi amalipira ndithu ndalama yoti ena sakukwanisa ndiye tifuna kuti ena amene akufunisisa kuti abwerere ku sukulu Afuna abwerere koma kudzera mu secondary school zake zimenezo zamadzulo zamasana izi eh. ndithu ndiye tidapempha atatithandizira alipo ena akufuna kwabwino atithandizira ena amatha pokwana teni choncho ndiye zimene zichazo timaona ngati zitithandizira kwambiri tigogodabe tipitira sitisiya kugogoda kwa anthu oti atithandize pali ena ndithu ndikukumbukira amazachita asikiti atsikana amazachita timaganyu otong'ola chimanga ichi ufunsa iwe kamwanako nga eh, kamwana kanga iwe ih, ndinali pa sukulu ndinali form one nde form one umati wamaliza sukulu ayi zinangochitika ndiye ndiye sukulu ndikuifuna ndifuna ndibwerere ku sukulu koma eyi ndalama yake ndati sukulu ali ndi maphunziro masana pa open apa chisiru nde koma ndalama ndilibe ndinati "Mm, zandikhudza ndati ngati ukona kuti mwana wako wakula chifukwa mwanako kali ndi chaka chimodzi ngati pano ukuona kuti apapa ndifuna ndibwerere uzatidziwise tizaona kuti tizakuthandiza motani eh. munakambapo nkhani ya mwana akufuna kubwerera ku sukulu koma makolo akana kumulandira mwana kuti akabwerere ku sukulu pa nkhani imeneyi inu ngati a mwini dera mukuti muzipanga motani kapena mmatani apapa ndayamba kaye kuwagwiritsa ntchito a komiti akayankhule nawo mayi ake aja makolo kwa amene zikutero akakanika nde andibweretsere abwere kuno tiyankhulane nawo mayiwo tione kuti tithandiza nawo bwanji tithu titha kuwaziwisa ena otithandizira kuti akayankhulane nawo kwambiri mayiwo chifukwa sitilolera kuti mwana akulira kuti ndifuna ndipite ku sukulu mayi akuti iyayi sindikulandira mwana wako ndaona kuti mwana sanamkonde akuti ndikufuna ukwatiwe mwana akuti sindikufuna mwana panopa nzaka 14 akakwatiwa akapanga ko chani kubanja ndiye akuti ayi ine ndikufuna kuti ndithu andilandire mwanayi ndibwerere ku sukulu mayi akuti iyayi ukwatiwe chibalo sankamva akumulangiza
Ah, ndikuona kuti ayi si chibalo chibalo sichimakhala chimene chimenecho si chibalo chabwino azimayi ngati timapanga chibalo chotero chimenechocho tisinthe pamene tikufuna mwana wathu sitikumukonda tionese chikondi kwa mwana kumulandira mwana sikunena kuti mwana muzimuyamwisa ndinu mayi samuyamwisa ndiye kungompasa chakudya mwana ndi woyenda azikhala akuyenda Ndi- ndimene ndikuti kungomuyang'anira kamwana kakang'ono akana kuti ndikumpasa punishment aa chibalo cha mtundu wanji ayi chimenecho si chibalo chabwino mayiyo ndiofunanso nawo alandire chibalo eh kwambiri pa ntchito imeneyi yothetsa maukwati a ana achichepere kupititsa patsogolo maphunziro a atsikana kuno kudera lanu tiziti mukumananso ndi mavuto ngati mavuto ndiye ndiosayamba, ndi ambirimbiri koma timapirira nawo chifukwa timaziwa kuti izizi kangoti kankhonya kakang'onong'ono kangoti kho Eh, kulira kuopa iyayi ndauza kuti akuluakulu olo mmene mwateremu ine sindikuopani mwana wina ndithu anandipeza ndi amakolo akulira kuti mwanayi sakugona nyumba mwanayo akhalira kwa amuna mwanayo Ah, tinafuna tinatengati Mu- muna ali mwanayi basi ankhale akuyendayenda chani sizikuchita bwino ndiye ana bwanji kuti tiathandize tinamtengatu mwanayo kupita naye kuti ndati pita naye kupolisi amusunge kaye masiku awiri wamkazi tamusungeni masiku atatu mukamsunga masiku atatu aone kuti kodi zimakhala muzimgwirisa ntchito bwino yokolopa kaya maselo onsewo akolope palibe vuto chifukwa ndi mwana osamva sakufuna mchitidwe wabwino kuyankhulidwa bwino sakufuna nde pena pake ife zimatisowesanso mtendere timavutika kwambiri ena amabwera kuzatilalatira mwanayi ndi wanga mukunkakamiza kupita kusukulu ndi wangatu nnabereka ndekha ndati mnabereka ndinu koma mwanayi si wanu yekha mwanayi ndi wanga mwanayi ndi waboma mwanayi ndi wa dziko si wanu yekha ndiye musanene kuti ayi mwanayu ndi wanga ayi mmene akuzunzika mukana kuti mwanayu ndiye sakana mazunzika chonchito bwezi pano mwanayu ali pabwino chifukwa nga si wanu mukunyadira si wanu nokha ayi mwanayu ndi wa aliyense eya chabwino uh, pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu pano mwina mukhoza kukhala ndi mawu ena aliwonse kupita ku mtundu wa Malawi. Ma- mawu anga ine kwambiri akulu akulu tonse amayi abambo nonse kaya mafumu tiyeni tiwalimbikise anzathu achinyamata ana atsikana ndi anyamata omwe apite ku sukulu anyamata ndi atsikana anyamatanso akaphunzira akakhala osaphunzira sizimaoneka bwinoto sizimachita bwino ndiye tikufunanso mnyamata aphunzire mtsikana aphunzire tiyeni tilimbikise tisangalale kwambiri kuti maphunziro ndi aulere ku secondary school ndiye tikapanda kumulimbikisa ana pomwe purezidenti walimbikisa kale masu- maphunziro patsogolo ife ndiye tizikafookesanso tatiyeni tionetse kuthokoza kwathu powalimbikitsa ana athu aphunzire chifukwa anawo akaphunzira ife tutizayamika tizayimba lokoma tsogolomo ana athu akuchita zabwino sikuti onse amene aphunzira azayamba ntchito aa kuli ma technical colleges ambirimbiri kunonso kwathu kuno kwa Chikumbu tinayo Nasomba Technical College imene ana akupita ndikumakaphunzira za luso zosiyanasiyana zimene zijazo akathandizika nazo sangapita kukaphunzira zimene zija asanaziwe china chilichonse asanapite ku sukulu zikufunika kuti apite ku sukulu kuti zimene akaphunzisi akaphunzira kumene kuja zizikakhala zokhazikika m'mitima mwawo akaziwa kuti oh akati kaya kuya ndicho kusoka kumene tailoring kaya ndi welding akaziwe kuti welding kapena iyayi kuti bricklaying zonse zija zimaphunzi- zifuna luso lophunzirira ndiye ana aphunzire ndanena kale maphunziro ndi aulere omwe tikwe ifeyo amalawi tikuthokoza kuti zinthu zili bwino maphunziro akusekondari ndi aulere ku cdss uku nkwaulere secondary school zonse ndizaulere tiyeni ana apite akaphunzire tiwalimbikitse tisayang'anire pansi asatifookese anathu omwe amafookesa akuti sindipita akuti ine kusukulu kwanuko ife nkuvomereza ayi akati sindipita kusukulu ndi pamene kuonesa iweyo mphamvu zako mwana uja akaphunzire apapa mwayi ndikungofunitsitsa ana onse ataphunzira, apite akapange za maluso akapange kaya apita ku university kuli kwambiri kusukulu kuliso sukulu za kuphunzira za ulimi ndikuonesa luso limene lija pena paliponse zinthu dziko lathu la malawi silosauka ananena kale profesa malemu profesa bingu wa mutharika mzimu wawo uuse mumtende kuti malawi si dziko losauka koma tasauka ndife m'bongomu ambuye atithangatire kuti china chilichonse chiyende bwino zikomo kwambiri chabwino tamaliza motero omvera ambiri ndithu tazimvera tokha mmene afotokozera senior chief chikumbu maka kukamba za ntchito zimene akugwira kudera kwawo m'boma lino la Mulanje zopititsa patsogolo maphunziro a atsikana komansotu kukamba nkhani ija yothetsa maukwati a ana achichepere imene afotokoza ndithu kuti pakatipa zinaoneka ngati kuti zagundikanso zayambiranso koma pano achilimikanso kuonetsetsa kuti maukwati a ana achichepere mdera mwawo sakupezeka ndipo kuti sakuchitika konse